Life decides what make you sad. You decide what makes you happy. Mukamangoti chilichonse uzikula. Afuna kwa nene mpira unakwatira uzikula. He will be a miserable married man. You don't want a miserable married man. Similarly the wife. There are things that don't make sense to you. As my team abwera kuno kumangofina nyimbo zoti kozoma vina kwatu. bwinobwino tibwere kuno tifuna tizivina nothing harmful about that let her go and have fun as long as ndikunena as the ceiling is it does not destroy your marriage ndinapereka chitsanzo ichi amuna anga amakonda uh, ndimanena sakwiya nacho the other day i found my husband whom i've been married for for 12 years atagona pa coffee table kunyumba kwanga amaonera tv ni mwana wawo jj anagona pa coffee table now for a split moment i was mad because this is a whole man a head of our household anagona pa coffee table ati akuonera tv mipando nde ilipo nde ndinapsa mtima kuti abambo aganiza bwanji kodi anthu atabwera nkuwapeza atagona pa tebulo anena kuti chani the next minute i thought kodi anthu amene ndikuda nawo nkhawa kuposa amuna angawo ndi ndani because why should i worry about other people and not my husband who is in the house ndi chani coffee table iyi adagula ndi ndalama zawo kunyumba kwa mayi ako sakadagonera pa coffee table si kudali kunyumba kwawo kwawo ndi ukuku kunyumba kwathuku ayigonere njawo ikathyoka akagula ina njawo mwinanso anthu amene ndikuda nawo nkhawa kuti atapeza anena kuti chani kwawo amagona pa kuka you worry, you worry about people you don't know their habits and dis- deny yourself of happiness mbale zabwino ati mwasungira alendo alendo akuti alendowo kunyumba kwawo akudyera zabwino inu zanu mwasungira alendo why are you so worried about people that are not even worried about you. Marriage is not a community project to make sense to the community. Mm, mm. Chamudzi ndi mjigo timafuna tonse tidzijiga. Banja make sense to the two of us. Izi ndikufuna muzitenge serious kwambiri. Alipo mabanja ena ndimafuna ndikamapita kumapeto ndinene izi. Alipo mabanja ena that last long and there are marriages that last long and are happy. Choose chakumapeto icho it should last long but you should be happy in it issues of dressing ndimanena nthawi zonse issues of dressing makolo have their own uh, uh, recommendations of dressing you have your own uh, recommendations of dressing how to balance the two awa akamapita kwa mayi anu avale zokonda mayi anu mukupita kwa mayi anu kunyumba kwanu ndi kumene mmayenda avale zimene mmakonda and don't let others influence you into believing what your wife should act and how she should act chifukwa alipo anthu ena mabanja anu amayendetsa ndi anzanu amuna anga abwera ku nyumba 12 koloko mtima wotsegulira uli nawo koma nzako anakuuza akabwera 12 usamatsegule basi umsiya panja just to please a friend no it doesn't work like that choyambirira mudzisangalatsana anthu awiri life will decide what mess mess, messes your life but you decide how to be happy in that marriage ndimafuna ndi pamene ndikupita kumapeto ndinene kanthu yaka mukapita ku banja banja ndilobowa mukakafika kuti mwangoyamba kupanga routine things 12 years later i don't know what new things to do anymore 12 years later ndalipo ena kuti kati ndi ma 20 chakuti tili masaki and marriage sex is just a component of marriage you have 24 hours of the day you were going to be a husband for 24 hours you're going to be a wife for 24 hours sex is a 5 minutes 10 minutes activity after sex is real life

They're not even friends. There's nothing to talk about. Find things to talk about. Chibo- a banja limakoma ndi chinzake. Banja limakoma ndi miseche. Timanena anthu kumene. Inuyo mukudziwa amene muli mabanja. Timanena anthu kumene. Kubanja ndeko headquarters kwa miseche. Timakhala pansi kumangowanena aujeniso kuwaseka kwambiri. Aujeniso kuwanenaso kwambiri. Kuwanenaso kwambiri. That is what makes a marriage. Kumapeto kwa zonse I wish you a happy marriage. A happy marriage is a decision the two of you are going to make. My, my brother, if you decide kuti marriage, amayendetsa ndi mkazi, this thing is going to break. If you decide kuti banja, amayendetsa ndi mamuna, this thing is going to break. Marriage is the two of you, giving it 100, giving it 100. If you give her all the attention, you give him all the attention, and you build this thing together, it's gonna work. Koma wina akamakati banja ndi mkazi, amaliononga ndi mkazi, mkazi nkumachita chilichonse akadzangotopa lathapo. And musalole wina mwa inu azipereka effort beyond the other kumapeto kwa zonse a MC akubwera ndimafuna ndinene kanthu ya always have her financial muscle working a woman who gives you the financial support, who gives you the mental support, who gives you physical support, emotional support is everything you could look for in a woman. Usamafika ponena kuti mkazi omakhala kunyumba basi ati tishu yatha adikirira amuna ake mpaka abwere kukangompeza akungodumphadumpha bwanji ati tishu kulibe basi timadikira kuti mubwere mugule tishu she doesn't even have money for her own toilet paper that's a liability it's a liability you don't want azikhalako mkazi oti akhoza kugula chinthu azikhalako mkazi oti kwawo kwachitika maliro akhoza kupita nkumakakuuza kuti kunachitika maliro abale anu nkumuyimbira phone when you're out of reach and she can send financial support to even your family that is beyond the blessing mulungu akudalitseni nonse hallelujah Amen. As my